um, okwu Chukwu adịrọ n'ụka mgbede anyị niile ma ihe anyị ji wee bịa anyị ma na ndị be anyị ịbịa leti amara anyị ahụ ọrịa nke afụ amarọ na ebe ngwọta amarọkọ na ịkpọta ya na Amerịka mana ha anaghị eje leti n'ọrụ ọ bụrụ na ihe gbasara onwe anyị anyị abịa nnukwu leti mana ihe gbasara ebe ị na-arụ ọrụ na ndị ọcha na-eto otu anyị ejee n'oge anyị ga na-agba mbọ na anyị kpọtara ya bụ anyị na-ekele ụnụ niile ndị mara ụzọ ndị bịara n'oge anyị na-asị ka Chineke gọzie onye ọbụla ife anyị bịara tata bụ agba nke ịtọ mmemme anyị na-eme ife anyị na-eme bụ etu anyị ga-esi na-egosi ụmụaka anyị omenala anyị na asụsụ anyị ọ na-abụ ọtụtụ oge anyị jee ọgbakọ anyị anaghị asụkebe igbo ebe afụ ọ bụgodị ebe anyị juru anyị asụ sọ oyibo anyị nwekere 90 pesenti 99 pesenti anyị asụ sọ oyibo mgbe ụfọdụ anyị ajụọ onwe anyị ajụjụ ụmụaka anyị na-asị mgbe igbo anyị na-ajụ anyị kedu ihe ejizi igbo eme ebee ka a na-asụ igbo asụ dị maka na ọ bụrụ na akwa anyị ebe anyị jukwara anyị asụọ ya bụ asụ igbo mana anyị asụtụkwa igbo nnukwu ndị ọcha na ebe ahụ mmadụ na anyị nwere asụsụ ọ ya kwa ime misteki na nke agbata ụfọdụ ịjụ ya ịma asụ nke maka mgbe ụfọdụ ama na nwere asụ ọzọ anyị nwere eche na ọ sọ nke ha ka anyị nwere so anyị ebe anyị asụkwa nke anyị ha dị confused mara na-etu ala na anyị na-ata afụfụ mụta nke fa so anyị na-ekele ụnụ ndị kpọtara ụmụ ụnụ na ndị bịakọrọ ọnụ anyị chọrọ mmemme a ka ọ bụrụ ọ bụrụ ụmụazị centered nye ụmụazị ji na-eme ife ndị okenye anọdụ fụ fa ndị okenye egosi ihe ụfọdụ bụ omenala anyị maka ọgbakọ ụfọdụ anyị na-eje bụ o buru nnukwu ibu nwere ike ụzọ ndị okenye nwee ụmụaka bụrụ na ha bịa abịa ha bụrụ ndị na-eme nlele anyị chọrọ abịa ebe a ụmụaka eme ife anyị ekirie fa ekirie o nwezie nke anyị ga-akụzi ihe dịka ịwa ji na ihe ndị ọzọ anyị egosikwa ha na etu a ka esi eme n'omenala anyị ya bụ anyị na-ekele mmadụ niile bịara ebe a na-asị biko anyị ka na-akwado mbido mbido ka anyị bidoro kịta ife niile dị ebe a mgbe ị chọrọ iri onweghị seremoni ọzọ a na-eme were eri ife ọbụla na-eri ebe a ya bụ ekpego ekpere ma mmanya ụtọ ụfọdụ bụ mmanya ka nọ n'ụzọ tata amarọzi m etu ọ dị mana ha sị na ha abịarugo nso ha bute mmanya onye chọrọ ị na-eri ọ na-eri ụmụaka ife a na-aṅụ aṅụ bụ anyị nwe so na-ebido na ndị adịgide ebe a were na-aṅụ na-aracha ihe ndị ọzọ wee na-echezi ihe ndị ọzọ nnọọ thank you so much Udo dịrị ụnụ.